the deal imene akupanga ndi roza mbilizi yolowesa fertilizer yolowesa cement what then came out to be cement gate mukuziwa kuti analowesa matumba angati a cement achina roza aja mbilizi hmm? roza fach analowesa 400000

pamene panavuta mponera kuti mmene a acb amayisata nkhani imene ija I don't know ngati mukukumbukira martha chizuma anapita kukapanga interview apm kumangochi ku beach house mpaka ana kunali hey mademo ife president wathu mukupanga nyanyanya there are all sorts of people were like hey kuno simubwera koma martha chizuma anakampanga interview president did you follow what happened there the facts of that case when you investigate further when you mukayiunguza kuyitambasula nkhani ija mupeza kunena kunena kuti rosan fach amene ali brother wake amene ali brother wake weniweni wa rosa mm? rosa fach amene ali minister of agriculture today was at the heart of that deal nayenso anapindula nawo ndipo anali the main orchestrator ndi amene anali big you know kodi fachi amene amatchuka ndi cha rosan fachi fachi ndo amatchuka ndi kubwerekesa ndalama mm? ma loan shark in, in blantyre for years and years koma ma loan shark aja anthu ambiri amene amaba ndalama ku malawi anthu ambiri amene ali corrupt amayuzanso ma loan shark ngati njira yoti muzinena kuti ah, amapanga mabizinesi okongoza anthu ndalama Aku- chifukwa choti you you you know kuti anthu amene amapanga ma loan shark amabera anthu so they are better off iwo aja kutchuka ndi katapira than kutchuka ndi kuba kwenikweniko are, are you getting me are you getting me when you look at munthu ngati madise dingiswayo madise justice of appeal he's into loan shark amapanga katapira koma sikuti ndalama zake uja zimakhala zakatapi ndalama zake ndi zakatangale zimene akuba kukhoti kuja zimene akuba kumagawana ndi achina chikupa uh, lovemore chikupa zimene akuba kugawana mukayang'ana madise mukamufufuza bwino mupeza kuti waba zinthu zambirimbiri ku- ku mzuzu wabera anthu manyumba ambirimbiri anthu amasiye kuwabera kuwapa mupeza kuti amas mzuzu ija mzuzu ija ndiyonena kuti amangoyiponda you know, he steps on mzuzu like ngati kuti ndi dothi because he became that powerful kumayuza mm, ah, akuti katapira koma mukayang'ana bwino bwino mukatapira muja mupeza kuti muli chani katangale amene amapanga ndi achina george ah, ah, ah, kadzipatike Eh, kadzipatiketu amene mukunena kuti ndi loya wa, wa, wa, wa mcp amene mukunena kunena kuti ndi ah, loya wa mcp mbava zonse za mcp zikuluzikulu zikumapita kwanda kwa loya amene chifukwa chani akumapita kwa loya amene zikumapita kwa loya amene chifukwa choti akuziwa kunena kuti munthu ameneyi ali ndi majaji ali ndi ma ma- kuyambira ku magistrate court kunku- kunkukula e, ukapita kudowa Th- george kazimpatike controls them he controls them through what through dingiswayo madise who is the best buddy wa love muchikopa so they, this is a ring road you know i mean this is a ring this is a it's a cartel it's a it's a brotherhood you know it's a freemason you know and anthu mukamayang'ana mmene zikuyendera chuma chawo muyang'ana kuti ah uyo amathamanga george kadzipatike akuthamanga kwambiri akulimbikira ntchito Ma- ma- anthu onse oti ambomawo onse ma politicians they go to him that's why he's making money Ah, akubera anthu kaya he's stealing It's pure corruption. Now, mango kupasa ndisanzo cha mene achina dingi soyo madise ama yuzira um, illegal uh, business ya katapira inu kumaona kuti akupanga akatapira ati sikatapirayo ndovomerezeka but, but when you dig deeper you find kuti uh, you find kuti anthuwa akubera malawi koma akuyuza ka business kenaka ngati ka cover up kuti atha kumatinena kuti ndife akatapira we are good with that than kuti zimveka kuti ndife achani okuba so that's the Fatches the Fatch family they have always been making money moves you know even the marriage ya Cecil and the one of the Fatch If she is married to a fachi, it's a money move. Lozani needs protection, needs mabouncer. Anaona mnyamata waoneka kuda kuja nsima wachithupi ndani achina siseo basi you know so achina siseo so now they are into uh, uh, loan shark you know into katangale kapena kuti um, katangale but covering the katangale ndi kuti katapira ndi wakatapira amene uja amapanga za katapira but behind that um, ndi issue yonena kuti akuberani ndalama through ma system ndikupasani sanzi pompano anapanga post so zigawenga zopanda nzeru zigawenga zoti they are not clever they don't know how to hide things so pompano if you look at if you follow his timeline ya Cecil

and find Chisale involved finds Gertrude Mutharika amene Gertrude ndi amene anatenga TPIN ya APM ndikupanga madeal ndi ndani uyu ndi Roza Mbilizi ndi Roza Fatch Mbilizi this is undisputable you can't dispute this and I don't care

Director of Public Prosecutions then, uh, Dr. Kayuni, was making progress. Anapeza tianthu tating'ono ting'ono timene tinapanga benefit pang'ono mu deal imeneyi kuti anthu amene aja akakhale mboni za boma. You know what happens? Martha Chizuma rushes and arrests the witnesses, the people that made a deal ndi achina Steve Kayuni kunena kuti akapereka umboni akaperekera. So what happened was they were going to give in the big shots Who were the big shots? Mbilizi. Uh, who, were, who was another big shot? Gertrude Mutharika. Who was another big shot? Norman Paulosi Chisale. So that's where you start seeing that Martha Chizuma wasn't sanali mmene anthu mmampangira ndi mmene mmamuonera ndithu anali mbali imodzi ya zigawenga zomwe zakhala zikusokoneza mmalawi izizi ndimadabwa kuti ah, zingatheke kunena kuti azungu aja aku EU the Americans did not know this ine ndikhulupirira kuti iwo aja amadziwa but she was a better devil to, to handle and to be with sizingatheke kuti ma diplomats should not know that Martha was involved in the cartel sizingatheke sizinga so anthu amene mmakhala nawo even azungu kaya ndani amakhala kuti ali- alimomo mu dilumo the reason why corruption siipanga move madonors iwo madonors iwo ndi amenewo ndi eniake a corruption kaya koma lero tikukamba za fachi fachi roza fachi pamene ndikukamba za roza fachi ndanena kunena kuti matumba 400,000 a cement amene analowa mdziko la malawi kugwiritsa ntchito TPIN ya apm matumba amenewo anali deal ya roza fachi ya chisale norman chisale ya gertrude mutharika wina ndani roza fachi mchimene wake wandani uyu wamzimayi uyu uh, roza fachi minister of agriculture bad news like, like pamene pompo ndiye tizipitanso kuti ndi bad news now pamene mcp yatenga boma ndito ndi achina achina um, achina ndani uh, you know, late Saulos Klaus Chilima. What happens? They start investigating this issue. Roza Fachi, knowing kuti apapa yalakwa, anasiya kupita ntchito. Anayamba kunamizira kudwala. Mupange find out. Roza anakhala kudwala for a while. Zimene zinali zodabwitsa fam sanakhalepo odwaladwala ndipo mukamuona nkhope yake roza mukamuona mmene amaonekera maonekedwe ake samaoneka kuti ndi okhobola kapena chani izo tingomunamizira ndi munthu wa health ndithu amaoneka munthu wa thanzi ndithu so kudwala kwake kwa 2020 nthawi imene amapangidwa investigate it was clear kunena kuti um, kunena kunena kunena kuti it was clear kunena kunena kuti akuthawa mulandu komano the real reason why nkhani ija siinapite patsogolo ndi chifukwa chonena zonena kuti in- at the end of the day kumalawi kujako kumalawiku onse a dpp a mcp a udf onsewa ndi mbava amangosiyana kabedwe kuti ena aba systematically ena aba mwachisawawa ena aba o- iwo okha kungofuna kuzunjikira ena aba mogawana ena angosiya kuti aliyense aziba mmene angabere joyce banda even pp ndi mbava this is why milandu siyipita patsogolo chifukwa imakhala kuti enawo akusunganso zinsinsi za anthu ena ena akabwera basi ango- amangokupasiranani you know amangopasirana ndi ngati mpira ongopasirana that's why even akapita ku parliament kuja palibe cha nzeru chimene akumapanga anthu amene aja ku parliament kuja you find parliament ya anthu 200 chakuti you were increasing number of constituencies what, what was the need

when they go ku Lilongwe akupanga ma business awo aku- ena akugwira ntchito zawo akuta we are in a chaos because that's corruption they are getting allowances they are getting salaries they are getting all sorts of benefits more benefits even when the parliament is in session this is a crisis but it's a reflection of what i'm saying kunena kuti magulu onsewa ndi timazigawenga za anthu otibera ndi zigawenga zokuba chuma cha amalawi amangosiyana kuti nthawi iyi akuba ndi awa nthawi iyi akuba ndi awa panopa roza mbilizi ndi chigawenga chachikulu kwambiri kuposera mmene mukuganiziramo mokuti ndi mm, kukula kwa president wathu wokondeka profesa arthur peter mutharika kumene kukupangisa kunena kuti asamapezekepezeke mm, muofesi azikhala kuti akuzisamalira ndithu moyo wake kuti aziyang'anire moyo wake zikupangisa kunena kuti mayi gertrude mutharika aziona ngati ali ndi mphamvu aziona ngati zinthu ndithu zili m'manja mwawo koma amene akuthamangisa injini ndi roza fachi mbilizi and you know did you follow ulendo wa apm kuchoka umene anachoka ku- ku lilongwe kupita ku mangochi kupita ku blantyre kukapita ku thyolo kukayika nkhata pa manda a brother wake a bingu wa mutharika ndikubwerera kumene kuja ndikuyenda kumabwerera ku lilongwe did you follow muyang'ane

your posture, from how you your eyes, how you're looking, from your attitude, from your mmene amasewezera, you can see kuti oh, mphamvu tawa ndi mphamvu tawa mphamvu zafika pamenepa Ah, a Rosa a Rosa afika pamenepa mphamvu a Rosa mphamvu zimene zakuzitenga kuti but now the background is pamene tonse yabwera mboma magayizi aja atapa akolola zambiri obviously amene akumpanga kumphunzisa Gertrude kutulusa ndalama mmalawi kutanitani ndi achina Rosa ka they know everything ali ku opposition ayamba kuvutika who is giving Gertrude Mutharika ndalama is Rosa Fachi Mbilizi ndi rosa ni fachi

o maka kwa anthu osauka ndi amene amatengeka kwambiri ndi chani ndi beti for betting anthu amene amakhala middle class eh, the middle class eh, they don't get invo- involved the rich rich people because betting is for rich people anthu amene amene akupanga betting ndi anthu olemera anthu amene onena kunena kuti they can spend 1000 dollars and it's okay. They will not, you know, think twice. They can spend $20,000 and they'll move on with their lives. komano beti imatenga mtima kwa mphawi onena kuti ndalama yokagulira matemba siku limenelo ndimene amapanga beti kuti ii ikachuluka momwe ndikagule matemba ndigula cha nyama ndi abeti amadya ndalama zimenezo

a Rosa ni Fachi away from the Mutharikas tiabweresenso ku family yawo kumeneko target focus pa nthawi ino tiyambe kuganiza za francis Fa, uh, Fra, francis mbilizi amene ali mamuna wache wa Rosa Fachi anthu ali pabanja ndithu panachitika zambiri zambiri sitinganene zina nzosafunikira kunena komano

left in the hands ya Rosa. Rosa takes over and, and there is a what they, they presented as a will, but I know that's not the will. That's not what Francis left. And the world watches the other side. Obviously, ndi akubanja. Eh, akuti akuti akuchimuna. Ndi akuchimuna ati amachuka ndi kubanja ndi kufuna kulanda chuma. Yeah, azibale a ya Francis afuna you're not paying attention and that's one of the things that we need to pay attention kuti tikamapanga deal ndi property yah timanthawi zina sometimes we we also mm, um, um, the sometimes when we also look at family ya um, anthu akamakanganirana chuma olo akamakambirana zokhuza chuma cha masiye we quickly uh, look at the we quickly look at the other family we look at the the the aku akuchimuna nthawi zonse we we demonize akuchimuna koma we need to be paying attention pali situation sometimes pali nthawi zina ndithu pali nthawi zimene akuchikazi olo mkazi wosiyidwa mamuna akakhala wamwalira amazakhalanso wadyera hmm? these situations are not mm, uh, in majority and chifukwa chake mwina zimapangidwa ignore komano a majority of the times mkazi ndi ana ndi amene amapangidwa ah, ah, amapangidwa ah, amazuzidwa ndi amene amazuzika ndipo ndi amene amazuzidwa ndi akuchimuna opanda nzeru amene um, mamuna akamwalira amazazitenga ngati za- za m'bale wathu za m'bale wanu ndiye kuti chani takhalani pansi sit down mm? sit down this person was working for his children and for his family for his wife you know that's ichocho tisa- sitingaletse zimenezo ndipo sitingakhale pano kuyankhula ngati kunena kunena kuti that's not an issue it still remains an issue koma chifukwa chonena zoti that's a common issue and that's a common problem chimene chimachitika nchonena kuti chimene chimachitika nchonena kuti pali anthu ambirimbiri amene amayankhula zopanda nzeru pa pa page apa ndipo osatengeka nawo um, osatengeka nawo ifeyo we, we, we, we proceed we know what we're talking about on this page eh, we know what we're saying now chifukwa cha nkhani za chuma cha masiye nthawi zambiri amene amakhala ma victims ndi azimayi ndi ana nthawi zina even pamene victim ma victims ndi banja la azibale ake amamuna uja uh, amene asala uh, timapezeka kuti tikuwapanga ignore nkhanza zimene amalandira chifukwa chani tikamakamba za property especially uh, in both situations where mwina pali will koma nthawi zambiri pamakhala palibe will ana a munthuyo mkazi wake wa munthuyo they are the immediate family and- and mai ake a munthuyo the immediate family amakhala the beneficiary the critical people you make sure koma beyond that munthu uja akakhala moyo ngati anali akuthandiza anthu ena mm, apande ndikuwuzani ndiuza this is the state kuti munthu akatisiya osasiya will mmene zimayendera and i will encourage you lembani will azibambo azimayi lembani mawill will ndiyofunikira sikuti nde kuti umwalira mawa ukalemba will komanso sikuti umalemba will ukakhala kuti ukumva pena pake kupweteka kapena kuphwanya iyayi uli mwa- mwangwiro chonchi chifukwa siku lopita siliziwika mm? limabwera ngati mbala E, uyenda basi ukuyendera galimoto ena ake angochokako iweyo ukuyendesa bwino bwino sunalezere suna you are driving safely speed yako ili bwino just angobwera pupupu wakugunda wapita zambirimbiri zimene zimachitika zimene munthu matenda amene timatha kukhala nawo anthu kugwa osaziwika kuti zayenda bwanji so write a will it's very important write a will this is, is a reminder but so in the instances ya francis mm, ma shares amene anali nawo francis um, um, francis mbilizi mu premier bet all of them they are controlled by you goes to one person fraudulently they will and, and, and there's also a case that goes into this and the khani yambirizi ndiyipitiriza ndangoyamba chabe kuti ichi ndi ndi- ndi- ndi chiyambi ndi- ndi- ndiswa zambirimbiri koma ndikayambano ma section section ndi pamene ndizatambasule bwinobwino chilichonse muzachione mmene chilili komanso zitengera chidwi you know si nkhani ine nkhani zanga sindimafuna kungokamba kuti basi tingosangalasana koma pakhale kuti you know chidwi yeah anthu amene akuyenera kuthamangathamanga athamangethamange anthu amene akuyenera kusekaseka makomo ena amene anthu amene awawa akuthamanga maso awowo ku blantyre water board kuli chaos rosa fatch mbilizi is at the heart of that chaos hmm? the whole thing of hii chihana uyu uh, chihana kuchosedwa kumene kuja kenaka kubwezesa kuchosedwa kubwezesa the whole thing of uh, uh, stanley chirwa you know counsel stanley chirwa kukhala ngati kuti stanley chirwa yo ndi eh, eh. stanley chirwa where would stanley chirwa get the energy from and the power mphamvu amazitenga kuti rosa fatch mbilizi Rosa Fatch is make so the idea of these conversations is to expose some of those things to to to open your eyes and so that zinthu zikamachitika muziona kuti ah izo izo izo anthu aja ano tiayike pambalambanda aziona kuti tikuwaona ndipo inonso muzikhala kuti mukuwaona ndipo pay attention zimene ndimayankhula ine muzipita muzikapanga verify go and verify go and do your own come back pachina chonse chimene ndayankhula ngati mukuona kuti pali chaboza somebody should come out and say unanena chakuti chakuti chakuti chakuti napanga investigation yakuti yakuti yakuti ndipo proof ndinapeza i want that to happen koma sizingatheke kaye you can't prove me wrong because i i do my my work maguys aja ali ku opposition akuchakwala kumene kuja akuchakachika hmm? mukumbukira kunena kuti apm anakalowa nyumba ya kumangochi iyi yosatha mukumbukira zimenezo eh? apm ine ndimakana zoti mukanene kuti apm ndi wakuba kapena ndi wako- wakatangali chifukwa munthu wakatangali sangakalowe nyumba yosatha sizingatheke zimenezo president munthu anali president sizingatheke kuti akalowe nyumba yoti sinathe that guy is principled obviously he's not a si si mulungu and zake zimene- and one of the biggest problems that he has

You bring in Frank Mbete as your attorney general. What do you expect? Chaos basi tu. Achina the Gani family host. Amwenye ose aje azingokubera boma lanu angotulusa ndo. Kusalima Sugar Company uja madira amene akuchitika omwe uja akuti akukambirana atendena. He's just trying to make himself rich. amene uja akukonza za mtundu wake generation and generation akungoba frank mbeta angoba basi muka mukafuna kuti pang'ono angoti "Ah, ndikulimbana ndi MEC ukuona ngati wewe jakupanga iye uja he wants you to have that at, uh, mukhani ndi at- attention kumeneko ukuzi kutuluka mabiliyoni akutuluka mukuona ngati kunena kuti nkhani ya reserve bank of malawi ndi finance bank iyi ya um, 61 billion and 500 million us dollars ikuchokera kuti ndi achina frank mbeta pamene the mutharikas ali ku page house amene akuwapanga finance ndi ndani ndi vifachi there were other families and there are other people achina you know jihana i know they brought their own people there uh, from south africa ma financiers uh, achina ndani ndani kuli anthu amene amabweresa ndalama kuchipani kuja achina bonface magalasi anayika amunzawo amene muja koma ino sikuti zinali zokuti chifukwa achina bonface magalasi they continued to make money with the tonse government hmm? so anthu ngati achina apostle ndani kawinga apostle uh, clifford kawinga they finance all political parties anthu ngati achina mpinganjira aja they finance all political parties ndakuwuzaninso achina bushiri they brought money and they brought money they wanted to be bushiri wanted to be vice president wa apm amafuna akhale running mate wa apm And he, something that surprised me is kuti Patience Namadingo even approached the DPP gurus and anapatsa ndalama kuti akhale ndani running mate. So when Patience is doing what he's doing, he's serious about 2030. Iye uja 2030 ija sikuti chanjani koma sikuti mukaone unena kuti dziko lingasinthe ndi Patience Namadingo. Oh. Why? Because munthu akangokhala kunena kuti wadya zakatero

a Chakwera because not because chakwera chakwera ndi watulo ndithu koma chifukwa chonena zonena kutena kuti chakwera anali ndi uh, conscious amafuna be akuoneseni kunena kuti ya ineyo be ndine munthu wabwino chimenecho chimamulepheresa kupanga zoipa zambiri kapena kungosiya kuti aliyense everyone for himself koma in the end because of kus- kuzungulidwa ndi anthu atulo iwenso uli watulo ndi chinambala back to the facts mmene imachitika ma election campaign ya 2024 2025 towards the 16 september 2025 amaba mbiri zisalinso levo imene ija geji yakwera wadusa geji yosamba madzi a mu geyser pano pano akusamba madzi ambotolo hmm? madzi ogula because chuma chake sicha ku MRA chokha chijano chabwera chuma cha mashares a mu betting s- company wapita pa level ina so he, he, he, he put in billions in the campaign ya, ya, ya, ya dpp amene awo mwafunsa anthu a ku dpp the fact is anayika mabiliyoni imene mucho anayika mabiliyoni mu kampeni ya dpp sizachibwana and through who amayi kani amapita through gertrude and so loyalty Mu, okay go back to constituency mukapita kumangochi simmesa kuti Faiti Roza Mbilizi anayimira u mp ndipo anayimira kumangochi go back mukamve bwinobwino mmene zinachitikira kumeneko even kumangidwa kwa Kingston kuja sizinali zabwino zimene zija ndi kuyishosha uyishosha shapato ilile ndikamamenya mpira uh, zimanena kuti shapato ilile imene ija ndi shapato ilile ku- kumukhazika pansi Kingston kuti usapange mfwemfwe because she is very powerful that woman she has made herself powerful chifukwa ife ndife anthu atulo ndife anthu amene sitifuna kusatira zinthu and sitipanga pay attention even the the things that are very obvious sitifuna kupanga pay attention so uh, the bottom line is uh, umbava umene unachitika 2018 2019 wa 400000 bags of cement timangokamba za cement zija koma ndalama zimene anatulusa chinafaji aja ali deputy general deputy uh, commissioner general ku MRA ndi zambiri kaya magalimoto okay tikamayang'ana achina tikamanena zonena kuti kodi iweyo norman chisale eh? norman paulosi chisale you cannot explain your vehicles you cannot explain chuma chako partly is because amatulusa magalimoto kaya so when you're talking about amalowesa magalimoto molakwika through mra I mean mo- mosavomerezeka mophwanya malamulo using mra using Roza Fatch and then obviously if Roza wachokako kulinso anthu ena amene anasala kumene kuja amene amayuza even Roza atachokako so p- power power doesn't simangotha pa kati amangopanga ngati pa- ii, power amakhala abweresamo anthu awo mu system muja amaka power simangotha pa ngati kuti switch pa pa pa ah, ah. so ndi pa 16 pa 16 September paja basi APM got power no no no there is a transition that has been happening even up to now there are other spaces amene akuziwa kunena kuti a Chakwera aja ali ndi authority kumene koko until something happens that's why sometimes boma limapezeka kuti likuchosa anthu ntchito mophwanya malamulo kufuna kupanga getting power as soon as possible so that they can have control of the state You, they, when you look at achina Norman Chisale, chuma chawo china chimene sangachipange explain chifukwa chona zoti amayuza ma TPIN omwe amayuza MRA yomweyo chifukwa ndiye sangapange explain kuti iweyo ndalama izizi umayenda bwanji magalimoto awo even achina Peter Mukito it's the system yolowesa magalimoto odula pa mtengo o- osalipira msonkho anthu amene aja they owe the government a lot of uh, uh, money in taxes a lot of fa- if Triephornia Mpinganjira ngati amalowesa magalimoto ake a diplomati mozemba kodi amayuza ndani ma mp why would she do that and uh, what happened other than the fine that she was meant to pay because pali umboni wonena kuti Triephornia Mpinganjira analipira fine polowesa magalimoto mwachinyengo kuwalowesa magalimoto ngati ma Tiida ali ma lexus kuwagwira nawo ndikupezeka kuti akalipire mafaini where is the criminal prosecution for such kind of behavior for stealing for tax evasion it's a huge offense tax evasion achina Fatch pamene boma lija latengedwa ndi dpp amayi gertrude mutharika had to ensure kunena kuti anthu amene akukutika nawo anthu amene amaba nawo limodzi kuyambirira a- akhale pafupi so then they make her into the minister of agriculture and why agriculture well ngati pali ministry imene anthu amaba bwino amaba mowosa uh, yang'anizidwa kwambiri mosafusidwa mafunso kwambiri ndi ministry of agriculture chifukwa chonena zokuti ambiri amakopedwa ndi mfundo yonena kuti as long as si ndi chakudya zinazo eh, tilibe nazo tizidya katatu Ma- a Tonse anabwera ndi awo mu- simu- kudya katatu muzidya katatu eh? anabwera ndi awo a Tonse Alliance fetereza wa 4900 chakuti chakuti eh, 4000 ndi, ndi kanthu hmm? chifukwa chani they exploit the poverty of people who cannot even afford a meal so they then bring the politics of the stomach amazakamba ndale kapena kuti amazakamba mfundo zongokamba za kukhutisa mimba za ndife anthu kukhutisa mimba is a luxury it's not for everyone it's difficult for people to eat mmene achina Mbilizi akhala ndiye ndimalize ndi mfundo iyi kuna ndi okay achina rosa the first deal ya fertilizer rosa anapindula 11 million us dollars 11 million us dollars imeneyi ma bank account ake zonse ku dubai And eh, we do not follow up on these things. Sitimapanga fo- timangoti eh, ndalama sizinayende bwino. Ineyo I was asking myself, kuti last season fertilizer anayenda bwanji kuti ana zinayenda bwanji za fertilizer fire zinakukhala awa a former minister of agriculture eh? a former minister of agriculture anabwera anasankhidwa kukhala minister za mulungu choncho zooneka kuti munthuyu oopa mulungu kenako tinangoona munthu wangolowerera Ii, anali anzathu amene a chiti timati tikamakambirana zinthu zina za ku parliament kuona kuti munthu yitu

mmene anabera amene ajawo a Mbilizi anangolowa so koma nthawi imene ija timawatsatira uh, a minister of agriculture a mmbuyo aja tinkatsatira kuti ah zikuyenda bwanji apa apa kuona kuti ah, akagula fetereza kuchani ku butchala ah, ah, ah, inu mugula bwanji fetereza koma Mbilizi kodi anthu simukumutsata bwanji 11 million us dollars mm. nkhani ya ku zambia ndakhala ndikukuuzani chimanga cha ku zambia siyimapanga sense kuti why would the government go to zambia to buy chimanga pamene anthu kumalawi kuno ali ndi chimanga two weeks three weeks a month or so after we are told we were told kuti tagula chimanga ku zambia ndi madollars otere otere admark akutiuza kuti ali ndi mchimanga choti anthu amasunga chimanga cha boma akuti tili ndi chi- chi- chimanga chamgonagona chimene chinakololedwa zaka ziwiri zapitazo cha why would we then as a government be buying chimanga ku zambia it was a money heist they were just trying to find a way yoluzira ndalama ndikuona ambiriza ngapo ndithakujoyina the mbirizi nkhani siyanu ambirizi nkhani ndi ya Roza Fatchi amene amayuza dzina lanu la Mbirizi koma nkhani yeniyeni ndi the Fatchis koma anyway poti inunso ndi ambirizi zanu zimenezo muone kuti mutani the fact that season ya fertilizer la ya last, uh, ya last farming season or last whatever season sitinayendetse bwino kuti aip tayendesa bwanji its worrisome because we need to put ma guards we need to follow up ngati mmene timapangira follow nthawi ya china chakwera achita chakwera aja timapeza mwansanga chifukwa chani anthu osazindikira system awawa they are very sophisticated so we need also to be sophisticated to hold these people accountable ndimalize ndikunena kunena kunena kuti plant the fertilizer plant ya Napoleon Dzombe it's a problem to all mps it's a problem to ma political parties because anthu onsewo they know kuti kuti atibere bwino ayuza chimanga so they, they amamanga ka argument ka, ka kupanda nzeru amanena kuti ii nkhani ya chakudya you can't play with fertilizer nkhani imeneyi utha kuluza nayo mavoti inu mumadzakhulupirira kuti eh, anthu ati akutiwopa amalawi mumadzakhulupirira akutiwopa sakufuna kuthetsa ah, ati wina wake mike akunena kuti ndipo yachimanga ija ndi scandal chinalowa ma truck 200 basi ife tinauzidwa agula

And this is where we need to follow up as young people, as old people, as anyone that loves the country. Kutsatira zinthu akanena kunena kuti anthu akufuna apange chakuti you need to follow up kuti anthu aja anena kuti agula chimanga uh, 200,000 tons kodi uh, apanga spend tingoyerekeza uh, 2 million US dollars okay 200 uh, tons yo ili pati eh tiyang'ane Ah, anthu a nkhani athu ndi ndi amene akulimbikitsa katangale chifukwa sapanga report zinthu as it is happening because by now timayenera tiwonetsedwe kuti chimanga chimene chinagulidwa ku zambia 200,000 tons ndi kaya whatever tons they promise ndi ndalama zimene tinapanga spend ndi zakuti ndipo zinayenda mwakuti zinapanga accountability open and transparency that's accountability being open and transparent ndiye nkhani ya plant ya napoleon Dzombe the fertilizer plant ndiyosakhala bwino kwa onse asakupusiseni parliament muja a MCP kukhala nga kuti they are interested in Dzombe because they were anakaonesa ndiye nkhani is exactly the typical the classic Amaryllis hotel issue where mu mparliament muja azikuonesani ngati kuti ena afuna kupanga hold accountable kupanga hold the other people accountable the other will be like iyayi munayambisa ndi inu ena mwaonatu ayamba kale za Dzombe za fertilizer inuyo ndi amene mwa- mwalepheresa it's a typical classic the same routine basi vicious circle anthu onse aja they benefit from kumakagula uh, uh, fertilizer ku, Tan- ku, ku, ku, ku russia ku chanchan aziuzaji na zone sataa aziuzaji na clifford, uh, clifford kawinga mbava now you see mulakho walo omwe akuti akupanga launch ka website and all that akawinga jakupita moja akuti akapanga uh, contribute 30 million ah kodi zikukhala bwanji kodi you're not ashamed at all pompano mwaona akanizidwa contract ya ku escom that's basically what he's trying to do so he's trying to make sure kuti he becomes very known kuti akupanga sponsor achipani because mulhako wa alomwe is a political grouping za kacha zija amangoyikamo koma and imina zakacha zimangopanga benefit bid sitingakane kuti chikacha chimapanga benefit from but it's a political grouping and it's a political grouping because they are not as vibrant when the state president is not a lomwe the moment the state president is a lomwe the group is alive you know this is a political grouping the same way achewa aja ankavuta chagwerani boma ife achewa akoma tanzania achewa ukaoka achewa amadigrii tumizani ma- ma- machaji When people are shameless people are shame. anthu sachita manyazi ku malawi ndi katangale ndi financial fraud sachita manyazi ndi kuzikonda ndi regionalism ndi tribalism they're not ashamed of tribalism they actually promote tribalism ndinene motsindika kunena kuti kulimbikisa chikhalidwe sizolakwika ndipo kumanyadira chikhalidwe chanu mm? kaya ndiwe msena kaya ndiwe myao kaya ndiwe uh, mngoni kaya ndiwe kotakota kaya ndiwe ndani kaya ndiwe mtumbuka kumanyadira chikhalidwe chako koma do not turn your tribe as a basis for your decisions kukokera akwanu kukokera amtundu wako kukokera boma lako chifukwa ku northern region-nso china chimene ndapanga realize n'choonera kuti anthu akumpoto kumpoto uko kumakhalanso kusalana kwakuti kamene kuti Our northerners amazikonda. So when you then interact and you spend time with people from the north, you find kuti even within the northern region, aukalonga amakugerana aukalonga ukauka akuchitipa wakwitu akamati wakwitu amakamba wakuchitipa sakamba kuti wakunothi Ah, uyu uyu mwana uyu akamati wakunzimba ndikuti akokera wakunzimba so ayi when you, are, you should find out this even within the northern region kumakhala kukukana kwana mwina ku southern sizinafike ma level amenewawa koma ndekuti takunena kunena kuti it makes sense ndekuti achawa ayawo amayang'ana za ayawo Ah, asena amayang'ana insena zanguletu wakuchikwawa ati amene wansanje wakungabu ine uyu msena asena ukakhala pa office ufuna kutenga asena ukakhala pa- ufuna kutenga akumulanje even Ah, ndekuti alomwe akutcholo ndi alomwe akumulanje sikuti amamvana kwenikweni koma ndi alomwe basi ndekuti enanso alomwe akuzomba mukuziwa kuzomba sikuli alomwe kuzomba konso kuli ayawo like that even ku northern region kuli uh, uh, uh, ujeni atu- uh, alomwe this is why regionalism in malawi doesn't make sense and tribalism doesn't make sense komano andale amazikoka zimenezi ndafika pa nkhaniyi pamene ndikupanga conclude kukambapo za mmene nkhani ya fertilizer plant ya awawa awa a, a napoleon dzombe ikulepheresedwa ndipo akuyesesa kuti ayilepherese chifukwa chake ndi chimodzi basi andale onse amapindula pokugula fetereza m'mabutchali kugula mafetereza mu ma agents amene amagwirizana nawo madilu and amayikapo kapamwamba chapamwamba osati kapamwamba koma chapamwamba ndanena kunena kuti pakadali pano munthu amene ali ndi mphamvu kwambiri ndikayang'ana mu executive mu cabinet muja ndi roza fatch mbilizi and ndakupasani background criminality apanga limodzi katangale ah, agubudizana nawo kuthandizana ku, ku, ali ku opposition aku- aku- akusafala aku- asakuba nthawi imene atengana limodzi kupanga finance bank amene kupanga finance uh, kampeni ndalama zina zimene anapindula kuzera ku imfa ya francis mbilizi pali nkhaninso pamenepo imfa ya francis mbilizi pali nkhani mabiliyoni kupangidwa invest in the political uh, party campaign among other financiers and now here we are mbilizi ndi amene akupanga call the shot tiyeni tipemphererane kuti tisakhale anthu amene tili o- tikaona mmene how bad the situation is tisakhale anthu amene tikupanga give up kuti ii ndi mmene zilili kuti apapa zavuta kwambiri nono zitipase manga ma, manyani, mangolomera ena mangolomera asitsopano oti tipange ndithu timenye nkhondo yothana ndi katangale